Chuzikaye magaye apanso nde tabwera ndi nkhani ina yokhudzana brother amene tikuwaona pa screen pathupa. Amenewatu dzina lawo kutero ndi brother Peter Ndalasini. Makosana brother watu ndi zonena kuti aziphatu. Azichotsera moyo nkhani zake akutitu mkazi tu. Komatu analitu mnyamata wa khalidwe labwino analitu mnyamata wa ma achievement abwino onena kuti ngakhale anzake angokamba zabwino za iyeyu zakhala motani chuzikaye magaye nchifukwa chake tabwera nkhani ndiyonena kuti tiyambire nde kutitu zaka za mmbuyo zapitazo cha m'ma 2013 14 15 Kumenekotu ndiye kuti kunali ku Secondary School ya Chipasula yomwetu ndiye kuti ili mumzinda wa Lilongwe. Kumeneku kunali mnyamata wina amene anapusha ndithu maphunziro ake pamenepo. Peter Ndalasini anapezeka zonena kutino basi kuchita bwino mpakana kukafika ndiye kuti ku university. University yakenso ya chani kodi? University ya Lilongwe, University of Lilongwe. anakapushansotu kumene kujako course ya public health ayi ndikuchita bwino kupanga graduate anapita kukapanga internship yake ndiye kutitu ku kasungu municipality mboma la kasungu kumene kuja analitu ndiye kuti sorry tinene kuti kasungu konsolo ya kasungu mboma la kasungu kumene kujako anapezeka zonena kutitu amagwira ntchito ngatino district environmental officer kumenekoko kupusha nthawi yake kumeneko anamaliza wapezanso kaganyu nde kuti kukagwira ku give direct kumene kujansotu anayika ka bwinonso ntchito zabwinobwino zija chifukwa chonena kuti amagwira ntchito mozipereka anali nde kuti ndi ka good initiative anapezeka zonena kuti anakapezanso mwayinsotu nde kutino ku bungwe lina lomwe limatchedwa kunena kuti cops africa malawi kumenekotu wakhala akugwira ntchito kufikira nde kutitu tidzinena dzulo limenelolo dzulo chachitika nde chani petertu wapezeka zonena kutitu wazipha excuse magaye nkhani yokhudza kwambiri mmene zapezekera zotino wadziphera m'baleyo akunena kutitu ndiye kuti lachitatu dzulo tikukambana ndi lachinayi ndi limene wapezeka ndi kuti atazipha koma lachitatu anayitana friends yake yonse ma brothers ake onse azinzake onse kuyitana brotherhood kubwera kudzacheza nawo ngati ma friends magaye ndikufunani mubwere ku deni tizacheze inunso mubwere tizacheze ku deni inunso inunso fans ija kuvaya kumene kuja kuti kunali macheza abwino aja kali union kabwino kucheza kuti ako maliro linde zabwino zabwino anthu osaziwa zonena kutinotu Iye uja kwake kwake nde kuti kunali kutsazikana nawotu abale ake. Kwapezeka zonena kutitu basi anthu abwerera m'makwawo Lachitatu, Lachinayi lomwe ndi dzulo. Peter wapezeka zonena kutitu ampeza atazipha. Mwayiona imeneyo? Kuzipha ndithudi. Kuona nde kuti akuti uthenga omwe anasiya, iye ayi nkhani zake zokhuzana nde kuti ndi chibwenzi changa sichimayenda bwino chani chani. ndakhala nde kuti ndikudutsa mu zokhoma kuona nde kuti msungwanayo zimene amachita koma nyamatayu aliyense nzake anali kungokamba zabwino zabwino zabwino zokhazokha anali munthu wabwino anali munthu wanzeru amatisonkhanitsa pamodzi amamenya ka English anali munthu wab- chachitika nde chani kuti kamacheza naye ngati zonse zili bobo koma osadziwa zoti munthu nde kuti mkati akutani akudyika akuphwanyika osati masewera anthu akudusa mu zokhoma osati masewera nkhani zaketu pena pake zomwezi zachikondi za malavu zosakhala bwino akuti mkazi samayenda bwino so sad kunapezeka zonena kutitu ati mukalata yomweyonso ndekuti imene ampeza uthenga umene wasiyawo amakamba zonena kuti musavutike kukagula bokosi ndagula kale bokosi ndikufunanso mundivekenso ndekuti chani suti yanyuwani yomwe ndagulayo munthu kuchita kukonzekera ndithudi kuti ndikukadzipha nkhani yake mkazi samayenda bwino I know tikamakhala chonchi amuna ena amanena kuti ah, mpaka kukadzipha iweyo chifukwa cha mkazi akazi osowa nkhani pena pake ndi mmene munthu wakondera chifukwa pali nthawi zina zaketu amuna akati akondetu amakonda koma anakakhumudwitsidwa mumaona zoti ena anasiya kukonda chifukwa chonena kuti anakonda kwa munthu mmodzi koma anakonda kwambiri anakhumudwitsidwa koma akati akondenso nthawi zina zake amakonda and these are the cases munthu ukafika point yozichosera moyo chifukwa chonoti unamkonda wina wake si levo yamaseweratu ya chikonditu imeneyo ndikuti amakhala kuti anamira mkati mwenimweni kumira kumachita kuziona zonena kuti no ndi mmene zikuyendera apapa mu zili ngati moyo wangano watani watha basi apapa I don't know mkazi amene eh, wapezeka kuti amayenda ndi uyu kaya inu zoti pamene apa mukumva bwanji adona hmm? Chimasomaso chanu mukumva bwanji? Better tu mukanamumasulatu munthuyitu chilungamotu kunena kuti ayi ine sindikuona kuti mwina tingaendere limodzi zimathandiza chifukwa chani munthu uja amaziona kuti oo apapa nde basitu palibeponso tsogolotu nde ndipanga bwanji mwina bweza mwina bwa atamasuka kapena mwina anakathana ndi heartbreak mwina anaka- ngati reality nkuona zingaende bwanji mwina ena aka- ena anakatha kupanga notice kuti ah uyutu ndi mmene zikukhaliramo ndi girlfriend wake uja sizikuyenda apapa tamuonani zikuyenda mwina mwina koma apapa look at what has happened pressure ima ima ija ndi yoti imangodzadzana mkati kumangodzadzana mkati mpaka nkukafika zonena kuti no peter wazipha peter wazichotsera moyo amuna amakumana nazonso pena pake akuti mamuna usamalira usamangoyankhula mavuto ako pena paliponse ma guys let this be a lesson kwa inuyo amuna anzanga guys tiziyankhulana zimakhala bwino ine ndili ndi mnzanga drafu amakhala mu pharmacy ina yake timacheza timamasukirana kwambiri abraz pali abcd nthawi zina amatha kundiimbira foni abraz tamangani ndikufuna mudzandipeze pali nkhani ine nkusiya china chilichonse kutamanga ukampeza ukamva nkhani iyi this is very serious abraz ndikuona ngati muyipange motere motere motere pakamachoka tikamachoka umene kuja nditathandizana tiyeni tiziyankhulanani ma guy tisamangozisunga zinthuzi anzake onse akunena kuti timacheza naye bwinobwino uyu zoti kapena chani sitimaziwa koma taonani apapa zimene zachitikira zosakhala bwino chani rest in peace brother ndi nkhani zokhumudwisa izizi ngati dziko taluza achibale aluza ma friends aluza amene akudandaulamo anyways akunena kuti ma program ndi kuti mawa kwa biwi ku lilongwe kumanda kwa biwi ndi kumene akamuike we we're not sure ngati program ipezeke kuti ikhalabe standing like that kapena mwina pabwera zina zosintha komano nkhani zake ndi ziti ndi zimenezozo chuzi kaye ma guy chuzi kaye tiyeni tiyese kukhulupirika mu maubwenziwa kapena kaya ndi maubalewa kaya ndi mabanjawa tiyese kukhulupirika ngati tikuona zonena kuti munthuyo mwina sitikuvana naye bwinobwino ifeyo sakutifikapo Ndiye kutino timasukirane bwino bwino better tu kusiyana ndikunena kutino tizipangana lead on don't lead each others on we should not lead each other on tisamapezeke zonena tikungokankhirana basi iyayi tiyeni aona yekhatu kuti apanga motani amene ayisova adziwa zonena kuti neyo pamene ndikupanga chonchimu ndiye kuti zathapo kwa ineyo let's come clean Azimayi its better lets come tidzimasuka nkuyankhulana chilungamo kusiyana ndi kunena kuti no ngati zikamadzadzana ndo zimadzadzana choncho choncho choncho m'mazimaganizo mpakana munthu umafika ponena kuti no ngati sungakwanise ngati ulibe emotional stamina ngati mkatimu iweyo ulibe mphamvu zina zake zoti ungathe kuima pawekha ndikuthana nazo zinthuzi ena apezeka zoti akokoloka nde kuti ndi chani ndi mphepo imene ijayi mapeto ake kumakhala amenewa so sad banja I, I, i don't know what to say koma this is very very sad munthu wonena kuti wa bhobho ma achievements abwino ntchito yabwino ma results ake azikhala awawa chozikaya magaya i will not say much lero koma zangondikhudza kwambiri this is a loss to the brotherhood we have lost not only the brotherhood ngati dziko nso taluza amagwiratu ntchito yotukuka cops africa malawi ndi chinthu chonena kuti tuli chikampani chikande chibungwe choti mpaka chimachokera ku africa mpaka ukalumikiza ndithu pa dziko lonse lapansi hmm. excuse guys excuse me mzimu wa peter mdalasini ukause mumtendere osatha pepani magayi nonse amene mwaluza mwina make ma direct achibale ma friends ndi ena nonse kaya ma colleagues amene mumagwira naye ntchito pepani kwambiri may his